ninety plus sports show kuchokera kuno ka James Studios tapezekanso lero ndi nkhani zathu zoti tikambirane kuli nkhani zingapo zimene zikuonetsa kuti sizimakambidwa kambidwa mu studio muno ndi ndi ma guest anga the usual suspects Ita- ita amene ita- anthu anthu akamva suspect amakhala totani timakhala tikufotokozerana kuunikirana kuuzana zilungamo pali nkhani imene ikumachitika ku masewera athu ambiri yokhudzana kuunjikana kwa mapuleya ku katimu kamene kakuoneka kuti nthawi imeneyo katentha klabu imene ikuoneka nthawi imeneyo ili ndi ndalama Kodi ma player akaunjikana ku team imodzi ngati pamene pajapo let's say for example ma player aunjikana ku Ekhaya, ma player aunjikana ku Bullets, ma goalkeeper okha okha a position imodzi. Zimene zijazo zikupanga bwanji affect growth ya mpira wathu komanso growth ya player as an individual. Nkhani ikuyambira pa ine? Yayamba pamene kuko. Eh. Achimwene. Kumatigogoda m'mutu. Okay. Uh, ndi pati ya mpira wathu yofunikira imene timayenera tikambirane and this is the reason why kunja kuja anapanga introduce ma financial controls methods osiyanasiyana on how a team can spend komanso kodi team itha kupanga recruit motani yeah, china chimene amayang'ana ndi chimenechi you have um, mwa- mwa- mwachitsanzo mu, mu premier league the, its called the psr the profitability and sustainability ratio kuti amayenera ayang'ane kuti kodi inuyo club yanu ndi mmene mulili mutha kukwanisa ku, kugula ah, mmene mukuguliramo ma revenues amene mukupanga ndi zina zotero It's- is it working chomwe ama china chimene amafuna kuyang'ana ndi chimenechi kunena kuti at the end of the day mukapanda kuwapanga control anthu aja apezeka kuti apanga kill competition mu, mu ligi muja chifukwa chonena kuti inu amene muli ndi capacity mwachisanzo I'll give you an example mukayang'ana mmene ili premier league you have matimu ngati newcastle uh, Newcastle, Man City, technically even Chelsea is there. Panopa nayenso Arsenal is, is, is within that range. You have anthu ma, ma owners ake ndi anthu oti ali ndalama. Arsenal pakati apa sinkagula if ndalama zawo zambiri amapangira zopanga fix Etihad, eh, rather Emirates. So ku- pa market pawo mukaona amangogula timapuleya toti achina haruni kasimu okuti inunso mugulu momwemo mumakwiya kuti ah, timapuleya mapuleya amene tikugula the reason inali yonena kuti ndalama zawo ma revenue zawo amene amakhala nawo samalola kupanga chani kugula mapuleya ena ake malingana ndi malamulo pamene you look at the chelsea eni ake a chelsea they have a lot of money zili ngati eni ake a, a man city those eh, the guys aku abu dhabi aja ali ndalama zambiri a etihad aja ali ndalama zambiri then you have the mm, private investment fund uh, yaku saudi arabia yomwe ndi eni ake a newcastle eni ake a newcastle just to put it in in record mwina anthu samaziwa eni ake a newcastle ndi eni ake a al nassr eni ake a Al ahli yes yes so you know how al nassr can spend itha kumtenga player ndikumakamulipira ndalama ngati kuti akumunyanyalira moyo kuti utha kumapanga chonse chomwe ukutani chomwe unga- u- mukufuna so zimenezozo ayiwo achataona so you look at ma clubs ngati amene ajawo now you give them th- that money what will happen next atha kupita ku man u ndikutenga dolo wa man u atha kupita kaya ku chelsea ndikutenga dolo wa chelsea uyu atha kutenga kuba atha kupita ku man city ndikutenga doloyo chifukwa chonena kuti tikatengera the view ya ona ali ndi ndalama zokwanira kuti atha kutani atha kupanga zimenezozo koma at the end of the day what will happen the other clubs will be suffocated competition sikhalapo nchifukwa kunabwera malamulo ngati amene wawa now fast forward izi ndimangopereka to create a picture kwa anthu yes tibwereno pa mpira wakwathu kunoko ife tili ndi vuto limene lili and limachitika mu njira ziwiri njira yoyamba we have the traditional clubs amene ndi akuluakulu amene they survive on two things one they have the brand name akusewerera bullets akusewerera wanderers akusewerera silver strikers bwezi tikuyikapo civo koma civo inataya yokha ma- ujeni imeneyoyo ukulu umenewo inautaya one two kumabwerano ku, ku, ku business amati a threat of a new entrant so kumazabwera new entrant oti Ndapangaso za business kodi akulu. eh, Ah, chabwino. Ndapangaso kuti mene mufotokoza asiye nazo. muona kuti kuma- ku- kumapezekano kunena kuti kwabwerano new entrant yemwe technically akuoneka ngati chani ngati ali ndalama ill give you my examples ama clubs angapo amene anabwera pakatipa amene anapanga threaten chani the circle ya mpira wathu so you have maclub ngati creck itangolowa kumene kunabwera threat yambiri kuma clubs maplayer amachoka kuma club kenako kupita ku creck chifukwa tamamva kuti mwini wa creck ali ndi chani ali ndi chikwama then kunazabwera uh, bangwe stars itangobwera kumene maplayer enaake anachoka mmaklabu ena kuti "Eh, ku bangwe mwini wake ali ndi chani ali ndi ndalama so kwina zinayenda kwina sizinayende anyway anthu azitipangana koma we're just trying to give a perspective kuchoka pamenepo panopa pakati apa pa dedza ta- titangomva tati aibushiti akuitenga dedza some, ti- some players were shaken eh tipite ku dedza kwabwera chani kwabwera chithumba then kuli ekhaya panopa ekhaya nde is seriously teaching people some bitter lessons then you have masters now nayenso akupanganso zotani zofanana nayenso is shaking kwambiri ma clubs mo then you have the traditional chani you have the traditional clubs pakanthawi kena kakapo sebo Ah, sebo sebo yeah sebo sebo sebo sebo happened the same though kuti ndakambaso kale kuti kwina zimayenda kwina sizimatani kwina sizimayenda now let's focus on the actual issue muona kunena kuti chonse chomwe chopangira shake ma clubs awa kapena ma players ndi the ability to have chani ndalama zomwe pena i have the feeling yoti even anthu osamaziwa kuti the two are different and it's something chimene tikuyenera tipange work on kumpira wa kumalawi kunoko kunena kuti we confuse zinthu zinthu zake zitizo the owner and the club chief tikungomva kuti lero lino eh, uh, let me give you an example kodi okay i'll give you an example simbi he's a malawian right mm. he's rich yeah mm. he's rich kungomva kuti lero lino lese simbi watenga um, lese karonga united mwachisanzo mm. even maplayers ena ake omwe ali ku bullets ali ku wanderers ali ku silver strikers olo ali matimu ena ake apa mwina aku- mwina ukuku sachoka chifukwa cha brand koma omwe ali pa mid table mwina minus ekhaya ndi masters koma timatimu tina achina civo chanchani they will be impacted maplayer onse azati tipite kuchani kukaronga karonga yatengedwa ndi simbi simbi ndi wachani koma is that not good enough for our football 50-50 it is good it is also bad yeah chifukwa chomwe ineyo ndanena kuti we confuse the club and the individual these two are different this individual can go ku church club siimapita nawo ku church kaya ndi muslim amapita ku mzikiti club siimapita nawo ku mzikiti what i'm trying to say is ndalamazo ndi za munthu yosati the club

matimu athu ma investors akabwera kuti akubwera kuzapanga invest mpira uja amabwera iwowo ngati munthu because of matimu aja amene amapezera ndibwereranso chitsanzo cha last time cha bullets kulipire panopa chinthu cha nzeru chimene ali nacho ndi basi yopasidwa ndi zikho zimene zili pa chi- ma- ma- ma- maglasi zija koma iwo ngati timu sukapeza kuti ali ndi china chilichonse ndi timu imene ali nayo ya maplayers kuti anawa ali ndi makontrakt ndi maplayer

inawo ligi ili ligi panopa okay pali chinthu chake chimene simukuyiwala tikamanena kuti transforming the game sitili kukonzanso mpira weniweni uja wa pa ground uja womwe ndi umene uli wofunika kwambiri kunoko kumalawi kuno kuti tikamapanga zinthu zathu tizuya chilichonse kaya tikufuna tikupanga chani koma tizuyang'ana mpira kuti kuti mpira ukukwera bwanji mpira ndikunena womenya pa ground Okay. today you find matimu angati achina wanderers achina bullets achina silver strikers kuti abwese timu ya kwina mozambique amenya pa 7 amaluza fwajani Hmm? Yoti imene kwawoko ligi sinatenge zero even no, they were not even near the league. Top 5 team yoti mwina mazamana kufira vyao kwina mpula. Si- Sinali ndi chance yotenga makombola za season. Kuibwesa kuno pre season several friendlies they beat Malawian teams. Okay? We have tried it several times. Tinaziona zikuchitika. Now, kunoko sitikumatulusa panopa crop ya maplayers abwino onena kuti you can send them to the PSL because la- right now PSL is very advanced league than the Malawian league. Even Mazimbabwe and Zambia amavutika panga penetrate into the South African league right now. Okay, it's happening. Uko ni mambo zera. Koma tunena kuti mabwera pa chisanzo chimene manena to haja sinde. Yes, yes. Kuti nonawo simbi. For instance kuti akula timu ya Gonga Bullets. Munasabwera chisanzo ya Kalonga. Koma kabula Bullets kuchi. Apesa kuti timu jaribe clubhouse. Timu jaribe stadium. Team ija ilibe bus yawo yawo yogula okha. Team ija ilibe olo ma plot. Ilibe olo olo ma nyumba zokhala ma player. Ilibe vija zonse yangokhala mwina ndi bus ndi zikho pajani pa shelf. And they are calling it a big team. Ndi ya ndi funny base. Okay. Now munthu akamachitenga chinthu ichi. One chinga tuli.

aka akakhala pansi pawo ukaziona kuti aoki izizidi tima timalawitsa anthu now because ukapanga invest olo osagulitsa umaona mmene ikuthamangira Ekhaya in 3 years they have achieved so many things in 3 years which are hmm? ali ndi basi ali ndi basi ali ndi ma offices right now ndapeza akumanganso ma club house anyone kunjeni kwawo kuchi pa kristu wake pano pakumanga ma ma new offices i've been taught okay i was there mapanga zina zake but uh, the, the, the chairman, I think sinkhani zona zipanga review pajewa chenzawa mapanga ma, ma, ma, ma roki and the way they're selling my jerseys there is huge progress

Okay, let me tell you. I'll give you an example of uh, Nixon Mwase. Uja amene amati Ginimbi. Okay. There was a time Nixon Mwase anapita ku akuchokera ku Tigers. He himself he wanted to, to play for Bullets. Okay, at that time. Ndikamba za nthawi ijayo, za nthawi imeneyo. Komano at that time uh, uh, uyu a Pasuwa anali atangobwera kumene ku Bullets kujako. And zinthu zambiri sankazidziwa zimene zimachitika ku Malawi kunoko. Eh, kuti Bullets ija mwina imayenda bwanji ma player abwino ndi ati now amatenga information from anthu omuzungulira of course sometimes coaches have got a preference because amatha kuwaona mapo ma player aja kuti ah, buy me that player eh kaya ndi Civo akumenya Ol- Olo Tigers wh- whatever team akumenya ukangochamuona player wewe wanisanga asando abwino eh uyo chimuna muli pamena pake kuti ndaona number 14 eh koma that time anali Pasuwa atangobwera kumene samamudziwanso even Nixon as a player Amene amamudziwa ndi anthu omuzungulira so we tried to speak to those people anthu aja anaoneka ngati akukhomerera khomerera zinakhala ngati zakanika now ine ndinamuza kuti you see iweyo you are eager kuti umenye Bullets koma ineyo pansi pa mtima i would want iweyo utapitanso timu ina yaying'ono koma yoti ndi yayikuluko pang'ono kuti iyo ikakupatse platform kuti ukaoneke kwambiri eh because Tigers suna sunaoneke i don't want you to go to Silver Strikers now kapena Bullets or Wanderers koma ndimafuna kuti umenye ndikufuna umenye Civo for reasons pano pano Civo ija ikakunyamula sakhala matimu atatu iwo adzakuta adzakufuna pano kwa iwe chimene chingofunika nchonena kuti upite malo malo kuti uonekere wangosala pang'ono don't be in a rush

ali ndi chani kwenikweni chimene akufuna atiuze kumene kuyo tikulandireni ku chigawo chachiwiri cha programu imeneyi ya 90 Plus Sports Show kuchokera kuno ku Gem Studios to ife tisanapite ku break yeah ndinakudula yes unandidula pa nkhani iyi timakamba Yes. because of course, anthu atha kukhala kunena mwina sakufuna kutimvetsetsa chomwe tikutanthauza this could be a topic yomwe titha kuyikambirana in length chifukwa chonena kuti ndikhani yaikulu ili ndi kuthekera kopanga shape mpira wathu ubwino wake ife kwathu ndikulankhula its up to them to use or not yeah koma ndiye takakamiza Eh, koma ta- ntchito. okay chabwino ndiye takakamiza imotera impact yake yomwe tili nayo kwambiri pali zinthu ziwiri zina timazikambakamba koma mwina anthu samazimvetsetsa ndiye nda- ndiye ndiwauzenso ndi ndi- ndizikamba mu block letter ndikupangaso underline ndikuziikanso bold kuti ziwale kumalawi kunoko we have for so long forced kuti mpira wathu mukhale ndalama mukhale ndalama mukhale ndalama sizinali zolakwika koma we fail to do one thing ndalamazo tikazipeza zidzagwiritsidwa ntchito ndi ndani it's very important that's why panopa you have ma issues ya makochi kumangochotsedwa because the teams panopa ma- makochi akumaendera ma 5 million ma 3 million ma 10 million ma 20 ma 15 20 there about ma salaries mu fdh premiership yes teams are able to pay that now the question ikumabwera not okay achimwene we are giving you let's say 3 million koma marizasi amene pa ground ni 3 million is it making sense ayi okay fine you coach has to go level ya coach then tikubwera iniyo tinakulemba ni ntchito ngati oyendesa club we are giving you ndalama zo- izi izi izi kuti muzipangira run club ndi mmene mupangira run this club ndi ndalama zomwe mumalandira is it making sense ayi at the Is it end the coach who runs the club or an administrator? Chifukwa pamene kuti pali ma- utapeze kuti pali- mwaliso- pali ma levels awiri a running Okay. Team ija as a football club, ma player, ma players aja. this is just a diversion koma nkhani yake inangopanga Yes. interfere. Ma players aja, technical staff plus ma players aja bwana wao ndi coach. okay even kandi assistant kandi ndani kandi ndani ndipo mwandikumbutsa sorry sindimayenera kuka si si si watu yakamba koma ndingokamba kuti i don't know kuti tidzazikambirana ndipo ndakumbukira apa ndingozikambiratu Tiuzanenso ma coach ndi ma technical inu zija zomati team manager azikaima kumakambirana ndi fourth official kuti kaya referee sanaimbire bwino ndikulakwitsa kumene kujako ndipo muzingothokoza kuti ma coach ma ref amene tili nawo ndi akhalidwe otherwise ndi ma yellow card ndi ma red card. si udindo wawo umene uja ma team manager kupanga zimene zijazi Udi, eh? imene ndi 201 udindo woyankhulana ndi fourth official uja ndi waiweyo head coach because pamene pajapo you are the in charge timangodutsa right tikupitiriza nkhani yathu ma ndalama amene tinayamba kuwapanga aja panopa zikumaoneka ayi ayi mukubwera ndalama anthu akulandira mwakuti fine it's coming in koma i think zimapitanso kwa anthu oti they don't deserve why we didn't create them we forced anthu kuti hey ayi ndalama that's why ineyo mbuyo monsemu i've been saying ma media houses osiyanasiyana kunena kuti izi zomati mwapita kumpira mwapanga kandi 100 million kandi 20 million pa gate you come and announce that it doesn't make sense for the sake of transparency it doesn't make sense Ndiye akapanga osatiuza. if you want to be transparent munene kuti ku stadium kunoko kunalowa anthu 5000 kunalowa anthu 20000 kunalowa anthu 2000 simple you are transparent anthu apanga masamu ku, ku, ku open stand amalipira ndalama zingati 7000 7 times ndalama imeneyo Times number ya ndalama. mwamaliza inuyo ku world cup kuja munamva kuti kwapangidwa ma million angati kumangobwera chi announcement amangokuuzani ndi 86,000. ground ilo full capacity anthu amangozifunsa full pa- capacity paja ndi bwanji 87000 90000 kwalowa anthu 90000 unoko mwamaliza Okay. so tinadzala anthu mentality yonena kuti kumpirako ndi kwa zindalama kwa zindalama kwa zindalama and then chifukwa kuti ndalama zija amazimva kuti matimu akuluakulu ndi amene akumenya even ma players amati "Eh, tipite umene chanu mbwe ndalama kukadzadza anthu so going back straight to the question yoti ndi chifukwa chani mapuleya amaunjikana kumodzi one ndi vuto la mapuleyawo kuuma mitu two haruni wakamba kuti ma manager nso ndi ouma mitu three administration yathu ya mpira onse sitimapanga control what we can do and we cannot do komanso mwina ndibweretse cha chi four ifeyo kunoko mpira timangothokoza kubola. Those are very serious allegations. yeah they could be facts Okay, they could be facts, yes. by the Yes. way, yes. ifeyo kunoko vuto lomwe tili nalo ndonena kuti we don't take eh,

and charles tom charles tom anagwirira game i think ya senegal remember tinangobwera kumene chako anabwera kunoko charles tom panopa sapezeka pa golo as a country timapanga cha as a country we have a national team player who is just sitting pa bench now and then now and then now and then do we say chilichonse no we are okay

its a responsibility yomwe ifeyo timayenera kutani kukhala nayo ngati anthu tsopano akumpira kuti okay what is happening here you are killing this player this player ngati anafika kumenya national team it means ndi quality yomwe tikuyenera kuipanga chani sustain komanso yomwe tikuyenera kuipanga manage as a country koma then here is the player rotting pano pa charles thom afika kuti wapita kukaronga wanderers bullets ku silver strikers kusewera ndi chani ndi karonga and he concedes three goals you know why it's not that mpira mwa iye wachokamo no koma he has lost the confidence Is that so, Harold? ya sikuyamba zimachitika i remember nthawi ya chimene chili ndikupita so kuchitsanzo so choti kuyekha yaso akuyi kukupita chi- chi- kodi kodi kumeneko tikambatu apa tikungoyamba ndi kuti we want anthu tiziyenda nawo limodzi Okay. ngati anthu tiziyenda nawo limodzi i remember junior uh, chi- uh, Chipala. no no no no uh, manyozo yes amamenya ku Wanderers uja he was a senior player wa Wanderers at that time uh, throughout his entire career komano zimapezeka zoti rafik namwera flames imamu- imamutenga imamutenga ahead of who? rafik ujen manyozo ahead of manyozo komano when it comes to club level umampeza uja ali pa bench choncha kuti akumudikira kuti junior they were playing in the same position so of course coaches have got their own preference akamafuna kulowesa maplayer either ku national team or ku, ku, ku club level but it's a concern because uh, you cannot uh, be using player okuti amakhala pabanja ku club level wampisa ku national team ndakukata because koyenera kuonesa mpira ndi kuti ku- Ku club? ku- ku club level uku zintchito zako ndikupita nazo kuja national team ya dziko lako because ukakhala impactive uh, panopa that's why mwina mumaona kuti national team ya malawi simachita bwino because back in the days akabwera pa point ija imene ma professional aja amabwera kumalawi unkachita bwino samachedwa ayi because ti- zimene akunena Thole kuti Thole ah, ah, no, yes sure. mapointi ake ndamusungirabe ndimusungira Ah, ah, koma ndikubwerako Yes. kuti goalkeeper wa silver strikers uja Charles Charles Thom Thom. ah, ah, anagwira pa fomu ija magemu mwina atatu kuno atabwera kuno anapatsidwa malo chani a lot happened anthu anthu amayembekeza kuti ndi amene mwina atakhale number one senior national team goalkeeper anaduka eh given kuti mwina mwake anatuluka anali kunja mwina mpira wake unakakwera ukanamakwera koma anakhala kuti ali konkuno so kuno mumakudziwa Kum- kumamva zochitika chitika kulozana kutani Kulozana? mu mpira kumalawitu kumachitika zinthu zambiri kwabasi zoti iwe to keep form kutheka kuti fomu yake ija ena akana- to keep form kumalawi Yeah. it's not easy ineyo i would advise that's why most of the players i managed are away outside malawi tell me player wa ku malawi amene wakhala consistent for, for three seasons for three or four seasons tell me simumuona okay okay i'll give you an example Chiukepo Msowoya yes anachezapo pa program kunoko anayankhula mawu mu program onena kuti ineyo ku malawi ndimakhala panja okay komano nditapita ku zambia am- S- starter ndi starter

okay uje ndani uyu uh, sorry for ena ake takhala kuti talakwira yes i'll give you an example peter banda peter banda is the perfect example ya career over money or money over career let's assume peter banda was still in europe kuti injury yake janachitika ku europe akanampanga treat could have played could have gone way far ndi career yake he chose to come back chifukwa kuti simba was showing in a lot of money than mwina sheriff tiraspol imandani imampasa he was a national team player pano he's on and off on and off player jan if that time he said kuti okay ineyo let me stay here kaya kuno kwazindipasa 1000 euros imeneyo for now its enough koma let me build a brand yomwe i can take it mtsogolo you look at the, um, charles petro for example charles petro chifukwa choti he said okay let me stay here what happened

ifeyo tizafuna 30% pa deal iri Limeneli. ku Czech ko kamagulisana amagulisana ma 150 200 250 eu- euros inu mukatenga mu 30% is a whole lot of money ndi ndalama zambiri for a player like mpokera okay ujeyo musiye ampange neja yoacha ankonze Ampange build imene Ampange angakwanitsire. build. Ife kuno kuma basics ampira amativuta zambiri zimasokonekera pa age imene Chabula anamutenga mene anapita panda chotali ku Sheriff eti Kwa ife atoka superstar alo atha kuwina player of the year. Koma si player of the year kuna ku Nigeria. Ai, in Malawi is a player of the year, not in Zimbabwe, not in South Africa. Now, player uja mukapasa oyenerera amankonza. Iso Ruben Ngalande anachoka ku Malawi kunali wang'ono eh? from C4 reserve to Oh, Sundowns. Sundowns. Sundowns kuja anagwira Angwira- gwira angwira- went to gwira. atletico atletico madrid he became somebody zinangovuta kuti anabwerera now naye Jeter- samapanga regret amapanga so great naye samapanga it was wrong kubwerera kupita ku bidvest abase tu oyenerera kuti akakonzere munthu uja now mmene anapita ku Sheriff kuja amapita ali umene uja mwina belgium olo anakatha kupita ku french league anali ma possibilities oti anakatha kuzungulira mu europe muja understand koma wina akamuona ngati kuti ikatha contract ija ali kumenekoko the club stands to lose because now azangokhala ngati free agent, okay now titani timubwezerese kuno kuti bola tingotapiratu cha Zathu. aka 90 million malawi kwacha ko tikatani tikayike mma coffers big mistake simunaganizire mwana simunaone the bigger picture bwezi tikumakamba mwina ndi player wa champions league mmanena that because he was a special talent he still remains A special talent. a, special talent but Koma kuti azabowolezenso. kuti uyambe to- that's when I have to start all over again kotani kumakhala ngati kovuta kuti uyambenso pamene unayambira paja because in europe uh, amayang'ana age akamatenga ma players kuti no kuti ali ndi zaka zingati like enough he was already there he can also return back to europe there's a, that possibility atazikoka uh, Koma. ndi- ndi kulimbikira Eh, we- we don't rule out such possibilities zansogolo amaziwa ni mulungu koma ah, tili ndi vuto limenelo because tikamapanga za mapuleya kwambiri amaso athu akumaona apa pafupi sitimayang'ana kutali

they can have let's say chikooka and charles tom maybe or chikooka ndi christopher mikuwa But for the sake of healthy competition, you, you need to have two wina akhale wa reserve side wa reserve side woti he can play ku senior and kuchani kuti he's understanding anthu awa that's why anthu samamvetsetsa head coach pa kalisto pasuwa ku national team kuti amatenga thole ndi kutenga chikooka ndikutenga joshua waka anthu amabwera nkumati ayi ayi ayi chifukwa chani mwatenga waka no the, the mathematics is simple thole akamapita amaziwa am the starter george kwa joshua waka akamapita amaziwa kuti rather than uyu george chikooka akamapita amaziwa kuti ineyo am the second in line Ch- waka amaziwa kuti ine ndipita kukaphunzira awiri awa akazakhala kuti athana nazo ineyo then auchani i'll come in if i keep myself fit

or kangophonya uyu akuchita kuziwa kuti ineyo kuti ndisewere or awawa afike poti avulala kapena winayo walandira red card winayo wavulala ineyo then so the competition amene imakhala kuti already mwaipanga mwaipanga manage koma mupitise let's say mmene zilili panopa you have thole there you have uh, george chikooka then you have let's say mikuwa or innocent nyasulu onsewa apo akuzimva kuti ife ndi ma chani Ndife ma starters, ine I start for Bullets, wina ine I start for Wanderers, ine I start for Simba Bhora, wina aise ine I start for chani for Silver Strikers. Apa apa apa onse azikazimva kuti ine ndikuyenera kuyamba. At the end of the day uyu akayamba kale awa atha kulozalozana it's not a healthy competition for them or else uyu akambirana ndi magulu ma defenders ena kuti aise uyamba paku- akamupanga zakuti zakuti zakuti zakuti akabwesa ma bonza at the end the team is going to what? is going to, to suffer so you need to have anthu onena kuti they understand their roles tikachoka pameneposo pano tikambe nkhani yomwe mmakamba yokanena kuti why do I, did i say kuti mapuleya ena ndiwoma mitu even ma advice ma managers ena ndiwoma mitu so you go to a club let's say bullets wanderers silver strikers zikufunani or in this case ekhaya ikufunani or even masters phoni for now ikufunani then kanayikapo creck kuti ikufunani so you look at the team yomwe ikufunani and you look at you as a player kuti for how long have you been heard mumpiramo this is very important kuti player aja aziganiza wangozuka lero okay let's give an example yomvetsetseka Ku- kuwanda ku bullets panopa they have clever kalambo i think clever kuti kumveka kumveka kumveka ndi season yathayi with the, with the other season ndi, ndi moyale then boom bullets yantenga now bullets yantenga imene ijayi kutachoka pa position yomwe kamenyayo Is it on the kutachoka prime panopa? dikira kaye kutachoka patrick mwaungulu ndikuchoka chikumbutso salima then he is coming uyuyu sapato yomwe akukavala ndi awiri awawa kuti aliyense akuyang'ana kuti uyu ndi amene atinyamule chifukwa ndi amene akuzasewera malo amene anachokapo Salima. patrick mwaungulu ndi chikumbutso salima now the question is is this player ready to fill in that shoe amafunsa mafunso amene amayenera kufunsa mafunso amene ndi ndani funso limenelo akuyenera kufunsa manager wake komanso iye payekha kuti ineyo ndikupita ku bullets yes psychologically am i ready to play for bullets pressure the pressure that comes with the, this club ineyo am i ready so even team chaitabwera it's better to say mm -mm, not now it's better chabwino ndili ku moyale mwina sindikulandira ndalama moyenerera ineyo ndilole ndichoke kunoko ndipite ku timu let's say nawo wise kuti a ekhaya Sivo though. kuti ekhaya panopa it's a brand nayo so ikuti nayo it's getting ma numbers it's getting numbers Yes. koma you say no let me go ku sivo or let me go now ku creck malinga ndi imene ili panopa and other teams amene ali pamene pa chipanda chino kuti ndisewere ndi awawa kambiri ndizipangeno build brand ndipange buildno chi chi chi chi experience yonena kuti chi pressure chija ndi- chindikwane ineyo then you can say kuti yes china musanayang'ane am- mukadusa apapa then muyang'ane kuti malo ndikukasaka pali anthu angati ineyo pamalo amene ajawo ndi ndani amene ngampange bench

Go- bullets ndi magokipa 4 onsewa akuyenera kukhala ma first choice kuma club ena ake kuli innocent nyasulu is the first choice goalkeeper kuli mapira kuli maclean mwale kuli austin chirambo these goalkeepers amayenera kukhala kuti chabwino awiri ali ku bullets awiri akhale ku club ina

zenizeni zimene zingatukule mpira ku malawi kunoko we are busy praising ma administrators oti they are also average they don't know football samaziwa zambiri kuti mpira amayenda bwanji they move mwa- mwa- some of them they are privileged amatha kupita maiko akunja koma samatha kuona kuti kodi anzathu akupanga zinthu zotani kodi kwa malawi kuja singathe kuyesa kupanga implement zinthu zii Now, ena amene amakhala ma chola boys anthu aja amapita ma platform osiyanasiyana nkumakachemerera anthu aja anthu amene sionawo sali averaged zimene zikutulutsa mpira wathu pansi tikulephera kukambirana nkhani zeni zeni zoona kuti tikonze mpira so slogan iyo kuti uh, transforming the game ndi abwino koma sitikupanga za transforming the game Ayi. Timayenera kuti tikhale pansi tipange zonena kuti kodi mpirawu tingaupange transform bwanji. There are several factors zimene timayenera kuti tikhale pansi pa club level, pa national level, pa youth level. Ti- Zambiri we are lagging behind and tikungoyenera kunena kuti mosayang'anana nkhope kuti uyu ndi ndani kapena mwina mwake amakonda ndani koma ngati ngati dziko eti ngati anthu timayenera kubwera mpira si mpira si wachidani mpira ndi umene umabweretsa anthu pamodzi ndi timayenera kuti tikambirane real issues zomwe zikuononga zopangisa kuti mpira wathu sa o, ma, ma, ma player azivutika chonchi mmene mukunenera apa Uh, tikakamba nkhani zambiri zokhuza na anyamata amene a- a- ambiri mwina akupezeka kuti akuponderezedwa mwina maklabu ndi zina zotero zonsezi pakanakhala palibe because zina ndi zimene zimachititsa kuti mapuleya amalephera kuyenda kupita ku maklabu zina because mwina mwake ali mu chicontract chake chimene chikuakanikisa kuti even atuluke koma uh, tingazithetse bwanji zimenezi zina tazikamba pa program komano uh, chachikulu chonena kuti tikambirane ma real issues amene akupanga ndithu affect uh, uh, masewera a mpira a dziko koma Next- Tatsanzika kale koma ndi ndi funso loti you are given iwe kuti uyendetse mpira ku Malawi kuno what is it that you can implement kuti usinthe mpira wathu ku Malawi kuno? I'll start with the youth. We need to rebuild the youth. You cannot have a competitive nation yomwe youth yake ndiyodwala. What we are supposed to do ku Malawi kunoko choyamba if we cannot lobby the government kuti tibwereze tipangenso combine sports and education ifeyo ngati amene tikuyendetsa mpira kaya ngati FAM ija we can find ma sponsors kunena kuti okay tigawe ma regions apart from the southern region what what what, what kumene kujakonso kukhale ma regions let's say okay ineyo kwathu ndi ku Makanjira okay koma sitinakupatse nthawi yaitali Eh, tinakufunsa kuti mungo eh mesa ndo koma ndema zamati pasafosa Just a minute, mungondifotokozera a minute. what i will do is tipanga But I'm not divide campaigning for you, right? yeah, yeah no and you know si- nkovuta kuti tipange zimene zonse let's say mene ili Mangochi ija tipanga divide malingana ndi mmene ilili so we will have Mangochi playing ma games kumene kujako starting ndi a sukulu kupalana nawo a sukulu kupalana ndi a m'midzi so you have ma school aja schools are divided into zones

to bring in talent. We have scouts. Eh, eh, we, we do have even coaches are scouts. Okay. Yeah, or my journalists such. I want us to come as scouts because I'm not going to we play a talent. I can work with Antu ngati amene aja ndikukokera ma, ma, ma talent osiyana siyana from every region from the three regions ku one academy whereby tingamatuse ma talent ndi ma agents akunja kuti ma players azikapanga bronze mu Europe the same way uh, uh, academy yaku Lilongweja ikupangira secondary awonenso kusiya infrastructure uh, development its very essential chifukwa chonena kuti kwathu kuno timavutika kwambiri nkhani za mabwalo so chidwi changa chambiri chingakhale masurface kukonza mabwalo athu kuti tizikhala ndi mpira wabwino i would also implement uh, uh, technical aspect ya mpira bringing in more uh, coaches from europe kudzapanga drill ma coaches athu akuno or i will take malawian coaches uh, to, to european countries kuti azikaphunzira uh, zina ndi zina ndikumabwera kunoko because makoches athu ambirinso they are average Osati below average. yeah, yeah below average they are below average most of them so uh, uh, amene ma legend amene amapanga impart ma ma players athu amapezeka kuti ino tikumalephera kukhala ndi ma players abwino iwonso tikuyenera kuti tiapatse knowledge yambiri kuti iwo achanso azikhala knowledge yambiri yowauza ma player munaona kochucha uh, amadwala pakati apocha wapusa magokipa ambiri

Ah, chomwe chikufunikira chachikulu nchonena kuti tiapatse maphunzira whether they go to brazil peja mukaa kuti kumene kucha akabwera ndi kena kake akabwera kuno zizioneka pa ground kuti makochiwa tinatani palibe shortcut kumpira we need to invest a lot in football kuti mpira uja ukhaledi kuti mpira wooneka so we need to invest uh, ku youth we need to invest uh, ku infrastructure

system ya mpira wa kumalawi yeah and ndi nkhani ya ndalama kuti kodi pakati pa club ndi ma individuals amene akhale ndi ndalama ndani Ijabu. so we have to talk about uh, somewhere around that ichakudera eh ndithokoze kwambiri kuti inoonera munayi pamenepo kuonera program imene ya 90 plus sports show bwana listatu kumapeto kona zasandutsa ma administrators kuti atipangire kwa kampeni cholinga cha funso limeneli chayi kunayi kufuna kuti tiunikirane zinthu ziwiri zitatu zimene iwowo from their perspective amaona kuti zitha kutithandizira kuti titukule masewero athu ampira kumbukirani kuti munali ndine abdul rashid chiluzire kuno kuchokera kuno ku Gem studios studio yanu imene imatha kupanga zinthu zosiyanasiyana timakhala ndi live streaming services tili ndi videography photography kaya muli ndi mafunction oti abale anu ali kunja mukufuna mwaonetse tifikireni ife a ku Gem studios sikuti timangopanga za masewera zokhala zampira zokhazi koma tili ndi zinthu zambiri zimene zimachitika kuno ku studio kuno